labhairt linn agus arís do Pheadar mar thús, b'fhéidir go gcuirfidh tú tú féin i láthair agus do chúlra do chuid againn, cé go bhfuil is dóigh a fhios go maith ag formhór na ndaoine cé thú agus mar sin de. A Pheadair. OK a Bhreandáin, go raibh míle maith agat agus go raibh maith agat as an gcuireadh bheith i láthair anocht. Is iar Ollamh le Polaitíocht Idirnáisiúnta agus Polasaí Poiblí mise in Ollscoil Luimní. Tá mé anois i mo chónaí in Eco-phobal Chloch Shiurdáin, áit a bhfuilimse, ar ndóigh, ag iarraidh an fiontar ar fad a chur chun cinn, ach go háirithe. gné na Gaeilge agus agus an an an an an sort an tuiscint atá againne nó an an an chur chur i láthair i leith na Gaeilge atá againne sin a rá go bhfuilimid mar fiontar tugtha don Gaeilge chun é sin a chur ar aghaidh agus chun an Ghaeilge sórt daoine a mhealladh chuig na Gaeilge tá grúpa againn anseo ag iarraidh é sin a dhéanamh. An chaint atá agamsa anocht ná baineann sé leis an cúlra stairiúil agus an comhthéacs níos leithne ó thaobh cumhachtú pobail de. Glacaim leis gurb é sórt croí-lár feidhmiú na teanga in Éirinn agus feidhmiú an pleanáil teanga ná go gcaithfear brú a theacht ós na pobail Gaeltachta agus pobal na Gaeilge araon ar an stát agus ar an chóras stáit atá againne. Martin, an bhfuil, an bhfuil mo shleamhnáin agat ansin, an féidir iad a chuir suas le do thoil? Go raibh maith agat. So má leanaimid ar aghaidh go dtí an chéad ceann eile. Tosnóidh mé mar sin leis an cúlra stairiúil, sea an chéad ceann eile le do thoil. Eh, tá sé suimiúil nach bhfuil aon, em, nuair a labhraímid mar gheall ar, ar, ar, ar, dílárnú na cumhachta in Éirinn, níl aon bunús reachtúil, sé sin, bunús bunreachtúil, faoin rialtas áitiúil in Éirinn. Braitheann sé mar sin ar an cumhacht lárnaithe atá sa stát agus ó thús an neamhspleáchais, ba stát an-lárnaithe a bhí againn. Agus, ar ndóigh, in Éirinn i gcónaí bhí, táimid an-eisceachtúil ó thaobh na hEorpa de nach raibh riamh gluaiseacht shóisialach láidir againn. Agus is as an, as na gluaiseachtaí sóisialacha, is dócha, ar fud na hEorpa a d'fhás sórt brú ar an stát agus dí-lárnú an stáit a d'fhás as sin, b'in iad na fréamhacha sórt cumhacht phobail láidir a chur chun cinn. Ní raibh sé sin againn agus i gcónaí, fiú sa ghluaiseacht neamhspleách a bhí againn, Ba mhionlach é sa ghluaiseacht sin aon sórt cur chuige sochúil nó fís sochaí éagsúil a bhí ann agus ar ndóigh tá sé suimiúil gurb sinne b'fhéidir an t-aon tír ar domhan go raibh cogadh cathartha againn ach faoi cheist bunreachtúil seachas faoi fís éagsúil sochúil. Agus tá na laigí sin ann fós, is dóigh liom, in Éirinn. B'in an t-idirdhealú idir an dhá pháirtí mór i gcónaí, cur chuige bunreachtúil seachas fís éagsúil sochúil, nó fís sórt raidiciúil sochúil a bheadh éagsúil. So b'in ceann des na gnéithe stairiúla, is dóigh liom. agus an ceann eile ná an lárnú na cumhachta, lárnú polaitiúil agus lárnú riaracháin. Ar ndóigh, go dtí an lá atá inniu ann, agus bhí sé an le feiceáil ag an díospóireacht Dála a bhí againn seachtain nó dhó ó shin nuair a toghadh Micheál Martin ina Thaoiseach, go fós go bhfeiceann an-chuid Teachtaí Dála a ról go príomha mar idirghabhálaí idir an saoránach agus an státchóras lárnaithe, seachas mar reachtóir náisiúnta agus mar thoradh air sin is dóigh liom nár forbraíodh arís ariamh stát spás áitiúil gníomhúil polaitiúil ina bhféadfaí sórt tograí áitiúla a chur chun cinn agus, ar ndóigh, baineann sé sin le ceist na teanga freisin. Ar aghaidh, a Mháirtín, le do thoil. So, ag díriú mar sin ar an gcóras rialtas áitiúil atá againne in Éirinn, d'fhéadfá a rá go bhfuil stát an-lárnaithe againn ón dtosach, go bhfuil sé, an sórt cur chuige i gcónaí a bhíodh ag an stát i leith forbairtí áitiúla ná comhlachtaí stát-urraithe nua a chur ar bun chun déileáil le hearnálacha éagsúla den tsochaí. Mar sin, bhíodh againn san earnáil sláinte, bhíodh againn go dtí gur cuireadh an HSE ar bun, bhíodh comhlachtaí sláinte againn, I leith na turasóireachta, tá againn go fóill grúpaí den stát lárnach ach a bhaineann leis an turasóireacht ag leibhéal áitiúil agus mar an gcéanna leis an bhforbairt tionscail. Mar sin, cuirtear ar an sórt córas atá againn in Éirinn uaireanta, tranglam riaracháin ón sórt a bhaineann leis an castacht, castacht an chórais atá againn in Éirinn agus I mean tá sé. Tá sé dochreidte nach raibh aon leasú sórt iomlán ar an gcóras ó bunaíodh an córas roimh gur bhaineamar neamhspleáchas amach ag deireadh an naoú céad déag go dtí fiche is a ceathair déag. B'in é an chéad leasú iomlán ar an gcóras, córas rialtais áitiúil a bhí againn ó bhunaíodh an stát agus ar ndóigh an cur chuige a bhí againn ná Bhí sé mar aidhm acu airgead a shábháil seachas córas nua níos daonlathaí, níos éifeachtaí a chur ar bun. Ar ndóigh, bhí d-, an rud a cuireadh dílárnú air i 2003 nuair a d'fhógair an tAire Airgeadais ag an am, go mbíodh dílárnú i gceist ach an míniú a bhí ag an dtír ná an dílárnú in Éirinn ná píosaí den stát lárnach a lonnú go háitiúil ar fud na tíre ach i gcónaí bhíodar ag feidhmiú mar chuid de stát lárnaithe, ní ag dílárnú na cumhachta a bhíodar. So sin an sórt córas atá againn ón, ón mbarr anuas, ón mbun aníos, sé an rud a bhí againn i gcónaí in Éirinn, ní rialtas áitiúil mar rialtas ach córas riaracháin áitiúil ina raibh níos mó cumhachta agus feidhmiú ag an bainisteoir cathrach nó contae seachas ag na comhairleoirí tofa. agus leanann sé sin ar aghaidh go fóill. Agus ó thaobh maoiniú de, ar ndóigh, a d'éirigh an córas níos spleí ar an stát lárnach seachas níos neamhspleí ó thosaíodh, ó bhunaíodh an stát. Agus ar ndóigh, nuair a tháinig Fianna Fáil i gcumhacht in 1977, an rud a tharla ná, an córas áitiúil a dhéanamh níos spleí ar an stát lárnach nuair a cuireadh deireadh leis na táillí tís, agus sin mar atá i láthair na huaire. Agus na cumhachtaí agus na freagarthachtaí atá ag an rialtas áitiúil nó an riarachán áitiúil, tá siad an-ilroinnte, scartha amach óna chéile, gan fócas lárnach ná cumhacht lárnach ag na comhairlí contae agus cathrach ar an réigiún go bhfuil freagarthacht acu astu. Ar ndóigh, d'éirigh an córas níos casta fós nuair a cuireadh Boird Fhorbartha agus Coistí Straitéiseacha ar bun agus nuair a Nuair a cuireadh réigiúin, údaráis réigiúnda nua, tá trí leibhéal againn anois, agus cuireadh iad sin ar bun ní chun éifeacht an chórais a chur chun cinn ach chun airgead a fháilt ón Aontas Eorpach. Ar aghaidh linn, le do thoil, a Mháirtín. Baineann sé sin, mar sin, leis an gcóras atá againn, ach freisin ó thaobh an sórt. cultúr atá againn, is léir gurb cultúr ó thaobh sórt cumasú pobail de a bhí i gcónaí an-an-lag. Tá, ar ndóigh, traidisiún gníomhaíocht pobail in Éirinn ach traidisiún a bhí an-sórt teoranta ag ról na hEaglaise sa tsochaí go dtí le déanaí, sé sin a rá, bhí, an-chuid daoine gníomhach ina bpobal féin ach gníomhach sórt ar bhonn carthanachta seachas ar bhonn sórt spreagúil. Fós, bhíodh i gcónaí gluaiseachtaí áitiúla a bhí tráth dá raibh a bhí an-ghníomhach, Muintir na Tíre, Macra na Feirme, mar shampla, ach D'fhás siadsan as gníomhaíocht eaglasta seachas as gníomhaíocht sórt neamhspleách de chuid an phobail féin. Is beag samplaí atá againn, ach na samplaí atá againn, den sórt gníomhaíocht atá ag iarraidh brú ar an stát agus dul i gcoinne cumhacht an stáit agus i gcoinne cumhacht an chórais, is beag iad a lean ar aghaidh mórán. I mean tá tá aithne againn anois toisc go bhfuil scannán déanta faoi ar Jimmy Gralton i gContae Liatroma sna 1930idí ach ar ndóigh chaith de Valera é sin amach as an tír, an chéad an t-aon saoránach ariamh a cuireadh amach as a thír féin. de bharr an sort gníomhú pobail a bhí ar bun aige. Bhí sé an-fheiceálach freisin go raibh sé de chumas ag Fianna Fáil i gcónaí bheith in ann sort aon sort spreagadh, aon sort cur i gcoinne cumhacht an pháirtí sin a aithint go luath agus ansin a sort chomhthoghadh toisc, an sórt cumas a bhí ag Fianna Fáil é sin a dhéanamh. So, mar sin, is eisceacht í Éirinn i gcónaí, ar a laghad cumhacht pobail atá againn chun chun sórt gníomhú neamhspleách ag leibhéal áitiúil a bhaint amach. Albert Hirschman, sórt fear mór le rá i gceisteanna forbartha idirnáisiúnta, chum sé an sórt cur chuige seo idir imeacht nó guth, a dúirt sé. D'aithin sé seo ar fud an domhain ag an am, sna 1960idí. Agus imeacht, ciallaíonn sé sin go bhfuil tíortha ann agus Bhí sé mar thraidisiún, mar shórt cultúr ag an aos óg ach go háirithe, na daoine is fuinniúla sa tsochaí imeacht ón tír agus ar ndóigh b'in cás na hÉireann, b'fhéidir ceann dos na cásanna is measa ar domhain ó thaobh gur d'imigh glúin tar éis glúine, na daoine is fuinniúla, na daoine gurbh mó fís a bhí acu don tsochaí, d'imigh siad ón tír, seachas fanacht agus guth a bheith acu taobh istigh de chóras na tíre féin. So sin an, an, sin ceann des na, des na, den míniú atá againn is dócha, toisc go bhfuil cumhacht an phobail chomh lag sin in Éirinn. So. Chun deireadh a chur leis, má leanaimid ar aghaidh go dtí an chéad cheann eile, Máirtín, is féidir a rá gur fhás sna 19 is a 60idí is na 70idí go leor, go leor gluaiseachtaí pobail i leith ceist na mban, mar shampla, ceist na tithíochta, ceist na dífhostaithe. Ach an rud a tharla ansin ós na 19 is a 90idí ar aghaidh le bunú páirtnéireacht sóisialta, gur, gur sórt, tógadh isteach iadsan sa chóirneas, sa chóras lárnach faoi smacht an stáit agus d'éirigh go maith leis an stát srianta a chur ar neamhspleáchas agus ar, ar sórt, cur chun cinn tograí, tograí níos, Dúshlánaí i leith an stáit agus i leith an chórais sna 1990idí agus go luath sa t-aonú aois is fiche agus cé gur thit an páirtnéireacht sóisialta as a chéile ó 2008 ar aghaidh, seachas an sórt gníomhú, gníomhaíocht phobail i leith na táillí uisce, ba eisceacht í Éire agus chuir sé iontas ar bhreathnadóirí ón dtaobh amuigh a laghad gluaiseachtaí pobail a tharla le linn tréimhse na déine in Éirinn i gcomparáid leis an Ísiltír, leis an nGréig, leis an Spáinn, am gur. gur chonaiceamar na gluaiseachtaí tréana teacht chun cinn agus, i gcuid acu, páirtithe nua den eite chlé a d'fhás as sin, cosúil le Podemos sa Spáinn, mar shampla. Níor tharla a leithéid in Éirinn agus tá sé sin an-suimiúil féachaint canathaobh. So, tá fadhbanna againn ó thaobh an chórais de agus tá fadhbanna againn ó thaobh cultúir agus luachanna de agus is dóigh liomsa gurb é sin an